ichoma Daddy. ah, kodi mwana wanga anthu amene unkanena kuti abwera kudzaonekera za ukwati wako aja anati abwera nthawi yanji akuti abwera lerolo cha m'ma folo mwana wanga papa ndikukufunsanso kachiwiri kodi mamuna ameneyu ukumkhulupirira ndi amene ukufuna kumanga naye banja akhale mamunako Eh, kwa ineyo mamunayo ndimamkonda ndiye ndikufuna kutinso ineyo atabwera kuti inunso mumuone kumbali yanu chabwino

Inenso ukwati wanga chomwe ndimafuna ndikuuzeni Mulungu andithandize. Chifukwa inenso ndimafuna banja langa lidzakhale ngati la inuyo ndi amayi mmene analili. zinthu zabwino kwambiri zimenezo zinthu zabwino ineyo chisiyirani ndi mayi ako sindifuna kukwatiranso chifukwa mayi ako anali munthu wabwino Ndikuvani. ndiye iweyonso ukuyenera kupanga zimenezi mwana wanga kumkhulupirira mamuna ako kupanga chilichonse chimene akufuna ukatero banja udzalipeza labwino sudzasiyanso mamuna ayi zimenezo ndikudziwa ndikuuze wandimva pa zimenezi eya papa kodi nthawi ili bwanji saati afika cha m'ma folo kodi ndiye ine ndinyamuka ndipitekaye ku ofesi ndikaone zina zake ndikupeza chabwino inenso ndikaphike zinthu zoti ndidye kaye okay

Sisi kwenu ya kwenu ya kwenu ya ah mfumu Efremu ulendo umene tabwera kuno kumunda kwanu kuno tikukhupe tipita ndi chile chonse imene tikufuna

mwana wathu Alabayi Augustine sanangobwera kuno nafe mwina kumene poti akufuna ukwati koma akufuna kuti tiyendetse mwambo wathu monga mwa nthawi zonse mmene timapangira n'kuona tabwera kunoko kudzakupemphani ndikudziwa kuti m'mudzi kwanu muno sitichoka opanda kanthu ayi ndiye chonde ndimakupemphani kuti mutipatse mpata tiyankhule ndi mwana wanu ngati kungatheke

sono chifeferemu kodi mwana wathu ali kuti chibwereni pano sitikumuonatu ayi ali kuti muuzeni abwere kaya eh? musadandaule ayi mwana abwera ndikuthokoze inuyo poti mwandiyendera ndikudziwa kale kuti nkhani zimenezi zimavuta kwambiri kwa makolo ena ake osamvetsetsa ayi koma tikuyenera kuyendetsa mwambo wathu ndiye ine ndibe chifukwa china chilichonse kuti ndikane ayi chilungamo ndiye sindingakanize apuluka Yes, bwana. tabwera kuno wangoima tapatse moni anthuwa muli bwanji bwana ah mnyamata ameneyu ukamuuze nchoma abwere anthu akumfunawo abwerera iyeyo zokhudzana ukwati wake ndiye ukamuuze abwere afulumire msanga

palibe wina aliyense amene angandilamulira ine koma ndi Jah yekha Jah basi palibe wina aliyense mtendere mtendere Papa, when you call me, destiny

mtendere okhaokha chikondi chikondi ah africa unite moyo ndi wabwino kwambiri Jah ichoma mtendere okhaokha wina aliyense apa ine palibe angaopseze ine Jah ndi ine tagwirizana chimodzi ukumva hey hey ichoma chikuchitika chani kwenikweni vuto lako ndi chani mwananga vuto lako ndi chani misala mtendere okhawokha madala mtendere okhawokha kapena pale ponse Jah ananena kuti adzakuonongani inu chifukwa chosapanga zogwirizana naye chilango chikupita kwa inu chikuyenera kupha wina aliyense amene akutsutsana ndi Jah ichoma chiweruzo ichi

koma tandiuzeni adotolo mmene zinakhalira manje nzofuna ndikulongosoleni tiyeni tikalowe mchipindamo ndikuuzeni bwinobwino mene zinakhalira koma musade nkhawa mwana wanu apeza bwino musadandaule yayi adolo kodi mukuti mwana wanga apeza bwino amene musadandaule ayi tikugwira ntchito yathu mwana wanu apeza bwino amene kungoti ubongo wake unasokonekera ndi chamba chamba eh chamba mwana wanga chomwe sindimakhulupirira izi mulungu wanga koma musataye mtima yayi tipanga zotheka mwana amene achira koma mungomuwuza akachepetse akasiya kudya chamba akatero zake zayenda koma akapitiriza choncho kubwera ukadzapengeratu sitidzapezanso njira yoti mwina nkumuchiza ayi adzakhala wamisala adodo sindikhulupirira izi kuti zochitika anthu akamandiuza ndimatsutsa kuti amadya chamba mwana amene sindiwakhulupirira ayi apa nde ndi zona nkamwa yake iyi kumasutira chamba mwana amene wanditopetsa kwambiri tionetsana iwe ndine musampange naye pano ayi mukangomlangiza eh mukhoza kukhala muno bwana ndibwera kaye chabwino ichoma eh iwe kum- kumadya chamba zoona kumasuta chamba tionana ichoma ndakhumudwitsidwa kwambiri ndipo wandikhumudwitsa ndikunena ndimayika chikhulupiriro langa pa iweyo ndipo ndimakuyembekeza uzipanga zinthu zabwino osati zimenezi ayi koma iwe wazitenga zopanda ntchito kunyamuka kumakasuta chamba zoona zimenezi mwana wanga kusuta chamba chomwe chimene ukupangira nchiyani mudzi muno anthu akamba za ine papasi sindikudziwa kuti zatheka zachitika bwanji ine sinagwireko chamba mmoyo mwanga olo kamodzi oh ndina ndiuze chakuzunguza bwanji mutu unazungulira bwanji mutu ngati sunasutepo chamba zoona ukamachoka mwana wanga umandizembera kupita kumbuyo kwaeni kumakasuta chamba zoona mwana wanga chamba cheni cheni ichoma baba sizona zimenezo ndikhulupirireni ndizonama sinasutepo chamba ine oh chabwino chinokuzungulitsa mutu bwanji ngati unasutapo chamba ndipo chamba chimene ukusuta iwe sichoduka kang'ono ayi koma ndi chindudu ndikudziwa zimenezi mwana wanga ndamva mutu wako unazunguliratu ndatopa nazo izi Joma zandikwana zimenezi sizoona zimenezo ayi ndi chani tandiuze ndi chani chomwe chinachitika pano pa zakezo ndingokupititsa kumudzi ukapume wandikwana kwambiri upita kumudzi kwa asekulu ako kwako ukonolitsikapanga bwanji ukaphunzire moyo zabwino zosiizo koma baba ukuona anthu me- choka usayankhule ungokhala chilili usayankhule ganizo limeneli ndapanga kale mwini wake basi palibenso kusintha ayi ndiye umafuna utani zandikwana zimenezo achimwene mayi ako akundionetsa utsi mnyumba pano kuvutika ineyo chifukwa cha khalidwe lako loyipa limene ukupanga mudzi pano zandikwana zimenezo tiye uko zopusa dati Zichani kodi? Sapulika ameneyu? Ndikuyenera kumuonetsa chochita pamenepo. Mwana amene akuyenera kundidziwa ine kuti ndi ndani kumuonetsa chochita ndikuyenera kumupatsa phunziro ndithana naye ndimuonetsa zokhoma nyumba ino andidziwa kuti ine ndi Joma simwana wosewera naye ayi ndithana naye mwana ameneyo ndikuyenera kumuphunzitsa khalidwe pa zimene wandipangazi mwana ameneyo akuyenera kudziwa

Chachitika chani madam? Sindikudziwa. Wangobwera kuno kuti asambe basi pamene wangoyamba ndi kulalata. Lero kumizana mwina mutu wake sukugwira bwino mwina mwana ameneyi. Ndikukhulupirira mwana wanga. Wangopanga zimenezi ndi kale mwana amene akundivutitsa nyumba muno. ndikuyenera kungoti ndimutumize kumudzi kwawo akapume Eh, zonadi mupange zimenezo ndikamange zovala zake ndikamusiye asati pano yayi tingoona kaye usamuyandikire osamuyandikira ameneyo osamuyandikira olo pang'ono ndava ye

zikomo kwambiri achemwali taziona ziona mmene ukuonekera apa taziona mmene ukuonekera mwini wakeyo ndimakuuza ine udzigwira ntchito yako osati kupanga zimene umapanga izi taona ndiyeno ukanyamuka umakisisa magetsi eh kulako ndi chani mukadzipha apa anthu akumuzinenda uzakuti chani eh munthu kasese magetsi sona ndi munthu utani tati sikuti ndi koyamba kamene kaya fyo kuchipinda wake uja amangotchaya china chilichonse amangosiya magetsi akapandapo ndi kuti apita ku kitchen chophikira chija amangogulula chimene chija kumaseweretsa ndi magetsi nde taganizani taganizani munthu wamoyo akayatsa magetsi zona zimenezi ndi chilungamo chimenechi ndikuona ngati ndibwino kuti azipita kumudzi ndikamusiye iyeyo chifukwa khoza kutiputitsa ngozi mtawuni muno ee dadi zoona ndiye muyenera kumubwezetsa kumudzi kumene anachokerako chifukwa chake mtawuni muno akhoza kuputitsani ngozi zimene akupanga zakuvutitsani kwambiri mwana ameneyo ndibweretsa komano osati pompano apeze kaye bwino ameneyo akwena kuchikazi nawe ganizo labwino limenelo ndikubwera kaye ku ofesi muyang'ane bwino mwana yes ndikubwera kaye ndikupezani

Uli bwanji abuluka? Koma apo pano pandipezako bwino. Koma chinthu chimodzi chokha. Ndini njala. Chabwino. Ichocho. Ichocho. Ndikupita ku ntchito ndiye ndimafuna kukonzera tiyi abuluka. Ukonze zinthu zabwino. ngati tiyi bread mazira ndi pota chabwino khuzulu pano pa

Ajoma ichi nde ndi chani? tengani mumwe tiyi wanuyo buledi ndipota Ajoma ichi sizimene anali kuti undipangire bwana. Anali kuti undipangire buledi tiyi mazira komanso pota oh. kaya ukapanda ntchito ngati ukadye zimenezo kamwe tiyi yomweyo tiyi ndi bread inoyo kamwe tiyi udye zimenezo zomwe ndakukonzera sizoona zimenezi iyayo chifukwa chani ukupanga zimenezi chifukwa chani ukundichitira zimenezi ine sindikufuna Hey! idyani zimenezi musankhulepo apa mungodya zimenezi mungodya Icho mandipweteka tukoma. ndikupweteka kumene kuno nkwanu uzipita kwanu kumene unachokera ngati usafuna kudya ukhoza kudzitenga ngati usiya kitchen ngati utadye ukhoza osakudya sankho chili ndiwo kamunthu kopanda ntchito takaoneni

ndipo bwana akazi anditumize kumudzi ndikangochira chifukwa ndichire msanga ndipite kumudzi mene ndili mene ndikuoneka ndikanyamuka pita kumudzi zona ndimakaniko okhala olokuona m'maso mwangamu sindikuona china chilichonse kukanika ndikhazikika olokuona kukhudza chinthu ndidye heyi zayamba kundiopsa zimenezi mtsikana ameneyu bwanji tiona apanga nzeru He, ndithani naye ameneyu bwanji ukugona Gona. Eh? Rera. Ukupanga chani kweni kweni. Unaziona masana ngati ano amagona munthu. Ukupanga chani. Ndikuganizira ngati kunena kuti iwe ndi mimbatu. eh? Rera chachitika ndi chani tanena. Tandiuze. dzulo ndinatenga mankhwala ogonetsa kwambiri ndiye akuyamba kundizunguzabe mpaka lero ndiye kukhala ali ndi mphamvu ya mankhwala amenewa ndinatenga kwambiri Rera. wala ulija mankhwala ogonetsa izi ndi zimene zimatheka kuti zochitika zichitika ya moteta zochitika zichitike tonana ndikupezanso abuluka kupita eh shoko anandigwiritsawo abuluka

Go. Nyam. kumabale kameneko kamene nako nyumba muno kapita ntchito kakwathu

sindinakuuzeni chibwerereni kanyamata kabuluka kamene mukukanenaka ndikukhala pa mavuto ndi nyamata amene uja ine ndi charles zinasiya kuyenda olo pang'ono chifukwa chani nyamata amene akundisokoneza charles akabwera kuno amapanga njira yoti iye ndine tisakumane kumasokoneza pena tikakumana chifukwa chani nanga mumamusekerera akamapanga zimenezi osathana naye bwanji khalani Eh, ndikuona apa ndidzipita ndikunapita kwina wake ndi chibwenzi changa chija ndiye ndikupeza ndikamabwera chabwino muyende bwino mukangotiperekera moni kuti choma akuti moni anzathu zikuyenderani fende yayi

o mulungu wanga mwana amene afuna kundionongera nyumba akaike zinthu pa moto cholinga undiotchere nyumba yanga ah, mulungu wanga ukugona apa wachoka kudzagona kuno cholinga undiotchere nyumba eh? tiye choka tachoka pamenepa tachoka tiye wapanga chani kichini kwanga dadi sindikudziwa kunena kuti chachitika nchani sukudziwa ndani amene wakaika zinthu kichini ndani amene akasema pano kichini pamoto apa akuyaka ndi ndani tandiuze ndi ndani ndiye ndi ndani oh mulungu wanga sivuto lako ayi hey, dadi naiwe

zikomo kwambiri uli apa kumalira kulira sungathandize kuthetsa vuto limene lingathetseke ayi chomwe ndaganiza pano nchoti upite kumudzi basi ukakhaleko kwako ukaphunzire khalidwe labwinobwino chifukwa amene chakhoza Dadi, usapange zimenezo. usavutike ayi ndapanga kale zimenezi zoti upite kumudzi basi khalidwe lako landikwana mwina ukaphunzire kugwira ntchito ukaphunzire usakhale munthu waulesi ukaphunzira muno bwino kuti ukazindikire ndiwe wamkulu Dadi, ndandoyipa amene aja akundizunza ine. Singa eh ndizoona sivuto langa koma limenelo vuto lako ine ndifuna ukaphunzire ntchito ukadziwe chimene ukupanga moyo wako ukadziwe ndiwe wamkulu siwe mtsikana wang'ono ayi tsi palibe sizokambirana apa dadi si bwino

abuluka kodi abwana ako anakuuza kunena kuti abwera liti liti kwenikweni tsiku limene atabwere bwana ako limene akunena kuti abwera ndi liti anati kuti abwera wikendi ndi nthawi ino nthawi yathu tipange ndalama iwe ndine tikuyenera kupanga ndalama tisikane nthawi yoseweretsa ayi iwe ndi ine tipange ndalama zathu zathu osati za munthu wina wake ayi unazona koma sipepi vuto langaso Eh, khulupirira zimenezi ingopanga business zimene anthu azibwera azibwera azibwera nyumba munthu ukanganiza ndi hotelo lero basi tipangira ndalama iwe ndi ineyo bwanji nzoona eti tipange ndalama iwe ndi ineyo kenako ndalama bwa zitheke zimenezi ndi sukuona zimenezi ndi plan yabwino tikhoza kulemera mene sukuona ndi plan yabwino mene zoona ndi yabwino plan imeneyi tikhoza kudyerera kumene kukhala ndi ndalama umaganiza mpwanga ngati ine iwe ndi ine kugwirizana chimodzi kupanga ndalama muno kugawana basi ntchito kutheka usadandaula china chilichonse zoona ndi zimenezo tipanga ndalama nafe sizikuyenedza mpwanga chathu chinyumba chonsechi osati kumakhalira za nyaki mafunika kuganiza izi zoona zimenezo kuganiza ndi kwabwino kwambiri nthawi zina kumapangitsa munthu kulemera osati zachibwana ayi kumakhala opoira sulemera sungalemere kumene mpwanga sungalemere ulemera bwanji munthu sukuganiza kuti tikuyenera kuganiza kupeza ndalama kupanga kuti ngaso kusema uniform basi zoona tipange ndalama nyumba muno tilemera ndi

Yeah. yeah. Private Palace Hotel. Kutali ni nyumba yani, nyumba ya bwene mene antazi bwere makasitoma la bwere zatheka tiyeko basi tipha ndalama amene mabasi asanasokoneze ife tikhala ndi ndalama dziko muno kutekamira okha akasima toyamba eziyo choti ndiye ndikuona mwalandiridwa fikani fikani lowani lowani ndithu khalani omasuka khandi basi ndimene mumafika khalani musamangike ah koma muno mukuona ngati ndi nyumba ya munthu wina wake eti eya chifukwa chake taipatsa kuti private hotel eya mwene simungavetse kunoko ndi kutali ndi nyumba yanu china chilichonse chimene mungafune mukhoza kuchipeza air condition chiso ndi mabedi akuluakulu omasuka china chilichonse chabwino chomwe mungachifune chipezeka munomo ndiye ku- kugona kwa usiku umodzi ndalama zingati usiku umodzi 2000 naira 2000 naira eh basi 2000 naira basi chabwino ndigona masiku atatu ndalama zingati masiku atatu 6000 naira eh basi zakwana zimenezo nde iwe pita ukawaonetse awa chipinda chawo uwakonzere chakudya komanso chakumwa tiyeni bwana tiyeni

pali mfuti nene sachilika ayi bwana wanga sina ngana usu simunandiuze kumano simunandiuze uli mubwere chabwino ukhaliza bwanji titene ndalama iyi mukagule china chonse chomwe mukufuna kuti mubweretse ndapita ndikaya iwe wopusa kwambiri ulidziwane bwinobwino eti ndi bwana anga kaya ndiye ndikupanga chani wamisala kwambiri bwana tema ndikaya msalowe tema ndikaya msalowe sindinakuuzeni chimene chachitika nyumbamo mwachitika zinthu zopusa kwambiri nyumba nyumba mwa ine mwachitika mwachitika chani nyumba mwanga mwabwera alendo nyumbamo alendo anga ineyo kodi iwe mnyamata iwe tapita ukakonze mchipinda mutu simukuoneka bwino tayi mzimayi nditewero ya indeyo akuta naye mzimayi sindinakuuzeni ndi mkazi wa abusa athu akubwera kudzapemphera komanso kusala kudya nyumba mmenemo chipinda kwanu nyumba imeneyo e nyumba mwanu chibwana chimenecho chili kabwana fo pakadya chibwana chikulu chibwana chikulu chimenechi titira nanu

nyumba mwa ine titene nanu muona ndikusadzani nacho chikwanjecho musathawe Koma bwana, muti muliwereka bwana. tabwera kuno iwe titene nanu mwafu